An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye kurantigɛ a bɛ ka caya bamakɔ ani fan caman de fɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi bi in na o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye gawo marabolo ye mɔti marabolo fo ka taa bila kɛnɛdugu marabolo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sikaso faba ye ka sanga n'o ye maa caman kɔni bɛ ka maa caman kɔni bɛ k'u ka jɔrɔnanko jira ka sanga ni kurantigɛ ye kɛrɛnkɛrɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye bamakɔ fɛ yen sabula bamakɔ y'a jira k'a fɔ ni kuran tigɛla a bɛ se ka tile fila ɲɔgɔn kɛ k'a masɔrɔ kuran ma na i bara o de ye fɛn ye o ye maa caman kɔni kamanagan an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na hali ni jamana maa ɲɛmaaw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati walasa malidenw ka se ka lafiya kuranko la i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya dan tɛ janko an bɛ waati min na fɔ sisan ka sanga ni kurantigɛ fana ye min ye mɔtikaw olu fana bɛ k'u dabɔ fili kɔrɔ sabula mɔti o y'a jira k'a fɔ nin waati in na min kɔni kurantigɛ ye jɔn wala a kɔni bɛ ka caya nin waati in na mɔti yɛrɛ kɔnɔna na ɔ ko maa caman ka fɛnw de bɛ ka tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya firigotigiw olu kɔni bɛ ka da makasi diɲɛ ma don o don ani baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛrɛnkɛrɛn na min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye olu kɔni bɛ k'u ka jɔrɔnanko jira ni kurantigɛ ko in na an bɛ don min na fɔ bi bi in na o hukumu kɔnɔna na min fana ye gawokaw ye olu fana bɔra k'u ka nisɔngoya jira jamana maa ɲɛmaaw la k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kile dama dama tɛmɛnen kɔfɛ ni kuranko min n'a ma sabati gawo marabolo kɔnɔna na olu tɛn'u sen don référendum ko in na ka sabu kɛ ko jamana maa ɲɛmaaw kɔni bɛ ka référendum min kɔni labɛn min kɔni baara kan ka daminɛ kalo tile tan ani kelen ka taa kuncɛ a tile tan ani seegin la san ba fila ani san mugan ani saba an ka jamana yɛrɛ fan caman de fɛ gawokaw y'a jira k'a fɔ ni kuranko kɔni ma sabati i k'a dɔn k'a fɔ olu sen tɛ jamana référendum ko la abada ko ka sabu kɛ ko kurantigɛ i k'a dɔn k'a fɔ a dama kɔni tɛmɛna gawo marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na

min ye onu ye olu ye gafe min kɔni bɔ ka jamana maa ɲɛmaaw k'u lagosi k'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛgɛn bɛ a la ko jamana maa sɔrɔdasiw ko olu sen bɛ nin baara cɛjugu in na an bɛ a dɔn k'a fɔ o nɔgɔni bɛ min ye an sigiɲɔgɔn jamana burukina faso olu fana bɔra k'u ka dɛmɛ an'i k'a dɔn k'a fɔ hakilisigi kuma ka kɔkɔrɔmadon k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ mali dɛmɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ wa u ni mali bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina kelen k'a jira k'a fɔ ko onu kun bɛ ka min kun fɔ ka ɲɛsin mali faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u ye fagali cɛjugu kɛ mura k'i ka dɔn k'a fɔ olu kun ma jɛn n'a ye abada ko nin ye nkalon dugubila nkalon de ye ko ka da jamana maa ɲɛmɔgɔ la an bɛ don min na fɔ bi bi in na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na burukina faso o ka kuma lasela n'o ye u ka gouvernement ka kuma lasela ye ale kɔni bɔra ka burukina ka dɛmɛ ani burukina ka kɔkɔrɔmadoli nin k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa faransi jamana kan an b'a jira aw la k'a fɔ farafinna den caman de bɛ yen bi minnu kun sigilen don ko tuloma dɛ ka sanga nicolas sarkozy a ka baara la k'a sabu kɛ nicolas sarkozy n'o ye faransi jamanakuntigi kɔrɔ ye min ye farafinna jamana caman yugujugu an bɛ don min na fɔ bi bi na fɔ ka taa bila a ka fanga ban waati la an b'a jira aw la k'a fɔ maa minnu hakili ka bɔ o y'a jira k'a fɔ ko mohamɛd ali kadafi ni ale kun ye libi jamanakuntigi ye ale ni kadafi kun jɛnna n'o ye eh, nicolas sarkozy u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye nicolas sarkozy ko mohamɛd ali kadafi k'o de ye nikola sarikozi dɛmɛ tuma na min na a y'a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ ko mohamɛd ali kadafi ko a y'a dɛmɛ kosɛbɛ ka nafolo ka jibila di nikola sarikozi ma a ka se ka kanpan kɛ faransi jamana kɔnɔna ka se k'a kɛ jamanakuntigi ye nka kamamabɔ ka tila ka dɛmɛ sɔrɔ ko min ye mohamɛd ali kadafi ka tila ka janfa nikola sarikozi fɛ o nikola sarikozi kelen min n'a ye farafinna jamana caman de yuguyugu ka farafinna jamana i k'a dɔn k'a fɔ ka na ni basigibaliya ye farafinna jamana caman kɔnɔ ka maa caman fana a kɛra sababu ye fana ko ka maa caman fana bɔnɛ a ni na farafinna jamana caman kɔnɔna na ko n'i ye kɛlɛ fɛn o fɛn ye bi jamana caman kɔnɔ bi ko a ju a bɛɛ bɔra nikola sarikozi la o nikola sarikozi kelen faransi kiiritigɛlamɔgɔw kun kɔni bɛ a nɔfɛ k'a ɲɛɲini k'a jira k'a fɔ ko a tɔgɔ kɔni bɛ fɛn caman na minnu kan ka da kɛnɛ kan o fana ye dɔ ye jumɛn ye ko min ye kari k'a fɔ mohamɛd kadafi nikola sarikozi a tɔgɔ dɔw bɛ o la fana fɛn wɛrɛ caman de bɛ yen nikola sarikozi ale fana tɔgɔ nɔgɔ jugu de bɛ o la min ye faransi kiiritigɛlamɔgɔw olu kɔni bɛ nikola sarikozi a nɔfɛ ka se ka a kiiri nka min ye a ka avocat ye olu y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye abada ko nin ye dugubila nkalon de ye ko ka da olu ka président kɔrɔ la n'o ye nikola sarikozi ye an b'a jira aw la k'a fɔ a ka avocat y'a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa nikola sarikozi a tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɔgɔ kɔni jɛya sabula a jirala k'a fɔ ko min ye san saba bɔɲɔgɔnko san kelen kaso a b'o kɛ fo ka taa bila a bɛ musaka dɔ fana sara an b'a jira aw la k'a fɔ nikola sarikozi bi nin waati in na a tɔgɔ kɔni cɛnni bɛ fɛn caman de kɔ nin waati in na farafinna jamana caman de kɔnɔ fo ka taa bila a faso yɛrɛ kɔnɔ n'o ye faransi jamana ye nka an bɛ don min na fɔ bi bi in na farafinna jamana den caman de bɛ yen minnu bɛ ka jira k'a fɔ ko tabarikala nka nikola sarikozi maaw hakili b'a la min na tuma min na ko faransi kiirilamɔgɔw kun wulila nɔfɛ o nana tila tuguni ka ko in bila ka jigin nka o tun ye farafinna o tun ye farafinna den caman jigi tigɛ nka nin waati in na kiiri kɔni wuli bɛ a nɔfɛ nin waati in na ka jira k'a fɔ ko nikola sarikozi ani kiiri kɔni ka kan bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye ikɛrɛn ani irisi an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔni bɛ ka gan nin waati in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ la ta min ye k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ kɔni tɛ ka kɔtigɛ abada ikɛrɛn na ka ɲɛsin walasa ka se ka irisi kɔni kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye volodimiri zelɛnsiki ye tuma min na bɔlen alimaɲi a y'a kun da faransi jamana kan a bɔra faransi jamana kɔnɔna a taara lɔnduru nin waati in na lɔnduru jamana maa ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin zelɛnsiki ma ni ale ye ikɛrɛn jamanakuntigi ye walasa a ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka irisi jamanakuntigi n'o ye viladimiri putini ye ka se ka a kanga ani a faso cɛ nka nin waati in na halisa kɛlɛ kɔni bɛ ka gan nin waati in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye ikɛrɛn ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka sebaaya sɔrɔ yɔrɔ caman na minnu na i ka dɔn k'a fɔ irisi jamana maa ɲɛmaw tun bɛ ka minnu minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen irisi sɔrɔdasiw o tun bɛ ka dugu minnu minɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sera ka tɛgɛ kun kan olu kɔni sera ka tɛgɛ kɔni da u ka yɔrɔ dɔ kɔni kan nka nin waati in na nka irisi kɔni i ka dɔn k'a fɔ gosili kɔni o kɔni tɛ kɔtigɛ o kɔtigɛ nin waati in na ikɛrɛn jamana yɛrɛ o kɔnɔna na walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka dugukolo ka t'u bolo sabula min ye putini ye ale y'a jira k'a fɔ ko ikɛrɛn jamana olu mako ta de dugukolo in ye wa abada o kun tɛna nin to maa si bolo wa fana ko kɛlɛ kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ olu kun tɛna segin kɔfɛ abada